cɛ ni muso n ka foli b'aw bɛɛ ye a maliyɛnw fanga bɛ ala de la ko bɛ laban ala ta de ma buna adamaden ni ala y'i layɛlɛ n'i ma to ala kɔfɛ ala b'i lajigin ni ala y'i bonya n'i ma to ala kɔ ala b'i dɔgɔya maliyɛnw aw ka imam diko laban cogo nin lajɛ ça fait vraiment pitié billahi nin kan ka hadamaden bɛɛ da ala ka masaya la imam diko min bɛ nin maliyɛn bɛɛ tun b'a bonya kunu bi maliyɛn bɛɛ bɛ k'o de dɔgɔya videomaniw tun bɛ maliyɛnw fa neni imam diko kama bi o videomani kelen bɛ ka imam diko yɛrɛ fa neni videomaniw tun bɛ maliyɛnw ba neni imam diko min kama kunu videomaniw bɛ ka imam diko kelen ba neni de nin bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ yɛrɛ bonya natabaya tɔgɔ ɲini ani ala ɲɛsiranɲɛbaliya imam diko e kama bi maliyɛnw bɛɛ bɛ ka tigɛ kuranɛ la e kama bi maliyɛnw ye kuranɛ kɛ yɛlɛko fɛn maliyɛnw imam diko de ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa kuranɛ kalan na aw ni aw danbe cɛ aw ni ala cɛ ani aw bɔkolo cɛ imam diko taara ala ko kuma jumɛn de fɔ yen a taara jeu de communication dɔ de kɛ maliyɛnw na malheureusement ça a mal tourné pour lui a kɔnna ka taa k'i bɔ k'i yɛrɛ lajɛya de yanni sɔrɔsiw ka bɔ ni ale ye pour que k'a yira aw la ko imam diko ko ala ɲɛsiranɲɛbaga tɛ ale de da y'a fɔ ko 10 millions dira ale ma k'a ka hinɛ fantanw na aw ɲɛ bɛ foto min na tan 10 millions dɔn ye nin ye wa a ye tiɲɛ fɔ 10 millions dɔn ye nin ye wa hali waa kɛmɛ Nin cayalenba ye un million ye tulu bidɔn kelen ani makɔrɔni pake kelen aw ni ala cɛ nin bɛ waa kɛmɛ bɔ mali la wari tɔ taara min wa dix millions min dira a ma a jɔrɔla fɛnɛ parce que loyo o tun bɛ huit millions di chaque mois n'a fɔra ko nin sigira neuf mois kɔnɔ nin dix millions de di a jɔrɔla a ye mɔgɔw wele ka taa palais la tuguni ko premier ministre froid et distant distant de qui de imam diko parce que a tɛ ka taa imam diko fɛ yen ka taa mɔni min a tɛ ka taa imam diko fɛ yen ka taa kafe dun a ko ko ale de ko ko ka saliya don minisiriya la pour que k'a yira aw la ko saliya donna minisiriya la a bɛ ka baara kɛ imam diko de ye maliyɛnw o preuve filɛ nin ye foto la saliya sigira a ye baara premier jumɛn de kɛ ka taa trophée di imam diko ma mun trophée diko kɛra ka alimami yɛrɛ kɛ aminan foyi t'a la ni trophée tɛ imam diko il est possédé par les trophées makankaw ye n wele yan fɛ n taara trophée minɛ n kɛra docteur ye i delila ka buye mankan mɛn k'a kɛra docteur ye jɔn ye imam eh, gino alimami ye fɔlɔ ko eh, docteur ye maliyɛnw a ye tiɲɛ fɔ sa diko ni kuranɛ kalan don mun na pourquoi tu n'as pas passé par haut conseil islamique i ka silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a b'a ka connerie ninnu kɛ silamɛw da tɛ don la dɛ n'a tiɲɛna tuma min na a bɛ wuli ka taa n dɔgɔkɛ ayidara n balimakɛ zanzɛribo c'est trop c'est trop tu nous as trop tu nous as trop déçus diko mais maintenant virumani dɔw bɛ ka bɔ k'u bɛ diko défense ta est ce que dignité bɛ aw la hali miniti kelen cɛ bɔra k'a fɔ bɛɛ ye ale ye mɔgɔ dɔw di ko k'o don minisiriya la ka dɔw di k'olu kɛ chargé de mission ye ka dɔw di k'olu kɛ directeur ye i fa ye mun sɔrɔ mali ko la virumani Virumani dabarabaden i ba ye mun sɔrɔ mali ko la a fɔ n ye ko ale ye du ka di ko dun ka ko k'a ka denbaya dayirimɛ sɔrɔ maliyɛnw mɔgɔ min ka foro bɛ ka jeni ɲɔnɔ o dayirimɛ bɛ sɔrɔ cogo di mɔgɔ min ka foro bɛ ka jeni moti o dayirimɛ bɛ sɔrɔ cogo di an maliyɛn an filɛ nɛnɛ de la nin ye il fait moins 5 degrés a filɛ n solila ka wuli ka na baarakɛ yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ diko tun ye baara ɲini ne mali la ne tun bɛna jɔnya kɛ yan wa baara ɲinina minnu ye olu de nafa bɛ diko kan donc nin kuma sigise baara bila pep ala de bɛ ka maliyɛnw ka kɛlɛ kɛ tan virumaniw ko diko kana dɔgɔya ka yira aw la tuguni ko diko ko silamɛ tɛ ko ala dɔnbaga tɛ virumani fɛn o fɛn bɛ k'i bɛ ayidara neni o bɛɛ bɛ tugu diko de kɔ wa diko b'i bɛɛ reconnu la preuve en est que jɛnɛ sogodogo bɔra ka maliyɛn bɛɛ fa neni ka maliyɛn bɛɛ ba neni a donna kaso la jɔn taara labɔ imam diko donc k'a fɔ ye maliyɛnw n'aw bɛ kafiri ɲini n'aw bɛ fasoden jugu ɲini aw kana tɛmɛ diko la cɛkɔrɔbaya tɛ dɛ wa dɔ k'i ni jɔ ne ma k'aw tugu ne kɔ karisa de kama an t'i dɔn nin na karisa mana diya ne ye cogo cogo n faso ka di n ye ka tɛmɛ karisa kan wa n'i tuguna ne kɔ mɔgɔ de kama i bɛ sɛgɛn ne paseke ne tɛ mɔgɔ sago kɛ dɛ ma page c'est pour moi même min ka di n ye n b'o de kɛ donc maliyɛn fɛn o fɛn aw bɛ jugu ɲini aw yɛrɛ la aw jugu ye diko de ye n'a fɔra ko ɛɛ 10 millions dir'e ma e jɔr'o la i taara eh, Mukutari wani clasher n'a fɔra ko ka 10 millions di Ayidara ma ka 10 millions di Mali karamɔgɔ bɛɛ ma bɛɛ b'a dɔn Mali la misiri ka ca bi ni Mali population ye 10 millions ka d'o bɛɛ ma e ni Ala cɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ tɛ taa gɛrɛbuya kɛ a kɔnna ka a ye kuma kuma fɔ ta a y'a yɛrɛ lajɛya de yanni sɔrɔdasiw ka bɔ n'a ye n yɛrɛ ka bɔ ni n yɛrɛ ye ala ko kuma kisɛ kelen ma ye nin na tɔ bɛ e ko duwawu duwawu b'i bila i ye duwawu kalan depuis don min na i taara 26 mars la ka duwawu kalan mali ye mali tɔ corona de don o don sɔrɔsiw bɛ ka sa don o don fɛnw prix bɛ ka yɛlɛ hali kamelenba minnu bɛ bɔ su fɛ u bɛ ka weleli kɛ ko sungurunba bɛ ka fɛnw da yɛlɛ sisan diko cɛ sabali sa i ye maaw tɔɔrɔ dɛ bilahi ni mɔgɔ t'a f'i ye ne b'a f'i ye virumani tɛ mali kɔnɔ min bɛ se ka ne bali ka n ta fɔ diko ye o cɛ ma wolo mali kɔnɔ cɛ tɛ yen fɛnɛ wa hali sini ne bɛ bɔ i ka i kama e diko e de filɛ ka kɛ sababu ye bi ka mɔgɔ mugan ni saba faga o mɔgɔ mugan ni saba e ma baara ɲini olu somɔgɔw ye k'e bɛ taa baara ɲini ko du kan cɛ diko cɛ mɔgɔw bonya sa kɛ ala fɛ ka kɛ kira fɛ sa dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ ka da i kan dɛ i tɛ ala de fɛ n'i bɛ ala fɛ ala tun ye bonya min d'i ma n'e tun tor'i ka misiri kɔnɔ a tun tɛ se nin ma ko e taara misiri kɔnɔ k'e taatɔ ko mɔgɔ m'e deli k'e ka na jɔn b'e deli mɔgɔ bɛ mɔgɔ deli ko na n faso suɲɛ wa cɛkɔrɔba sabali sa makankaw bɛ ka wari d'i ma k'i ka sahɛli jɔ i dɛsɛlen don o la arabu bɛ ka wari mugu ta ka d'i ma o tigi bɔ ko fo faso ta ɛ cɛ mali a y'aw ɲɛ yɛlɛ sa est ce que mɔgɔ kan ka jiko yɛrɛ lamɛn bilen wa mali vrai imamuw ne bɛ sel'aw kɔfɛ n tɛ seli jiko kɔfɛ kafiri fila ma tɛmɛ cɛkɔrɔba kan